'Naoi gcéad bliain! ar seisean agus é ag osnaíl go dobrónach. 'Ní fheicfidh mé sibh mar pháistí go deo deo arís. Ní fheicfidh mé sibh ag fás aníos agus ní bheidh fhios agam cad a d'fhéadfadh sibh a bhaint amach. Bhí Lir cloíte ag an mbrón agus lean sé air caoineadh go dtí gur chan Fionnuala seanamhrán a mhúin a máthair dóibh. Chan na deartháireacha in éineacht léi agus bhí a nguthanna chomh binn sin gur bhain siad ualach an bhróin óna chroí. Is anso ar bhruach an locha a chaithfidh mé an chuid eile dem shaol, a gheall sé dóibh. Ach caithfidh mé labhairt le bhur leasmháthair ar dtús. Abhaile leis láithreach. Rug sé greim ar Aoife agus tharraing sé go barr an chaisleáin í. Chaith sé tríd an aer í agus bhain sé úsáid as a chuid draíochta chun préachán dubh scréachach a dhéanamh di. Ní fhaca aon duine riamh arís ina dhiaidh sin í. Agus sin í Aoife ina préachán ag eitilt amach as an fhuinneoig. Is é Lir anois. ina luí ar bhruach an locha. Chaith Lir an chuid eile dá shaol ar bhruach an locha. Ba é ceol na n-ealaí a d'ardaigh a chroí nuair a bhuail tocht bróin é. Tháinig daoine ó chian is ó chóngar chun féachaint ar na healaí agus chun éisteacht lena gceol binn. Ba mhór an sásamh é sin do Lir bocht. Bhí sé ina shuí go suaimhneach ansin lá amháin, é anois ina sheanfhear agus suantraí á chanadh ag na healaí dó. Thit sé ina chodladh agus níor dhúisigh sé riamh arís ina dhiaidh sin. Gach tráthnóna as sin amach chan na healaí na hamhráin ab ansa le Lir agus chuaigh siad siar bóithrín na smaointe go dtí laethanta sona a n-óige. Faoi dheireadh, Bhí na trí chéad bliain istigh agus bhí sé in am dóibh imeacht. Seo iad anois ag eitilt thar na clocha géire. Bhí an ghaoth ag geonaíl agus bhí scamaill mhóra dhubha ag séideadh trasna na spéire nuair a shroich siad Sruth na Maoile. Las splancacha tintrí an spéir agus bhí plimp na toirní le cloisteáil mórthimpeall orthu. D'éirigh tonnta móra bána chomh hard leis na sléibhte. Ba í seo an áit ba scanrúla ar domhan. Thuirling Fionnuala agus Fiachra ar dtús, ach Bhí Aodh agus Conn á gcaitheamh anonn is anall ag an stoirm agus shéid an stoirm i bhfad ó bhaile iad. Ní éireoidh linn iad a aimsiú go deo arís, arsa Fiachra. Ach bhí dóchas ag Fionnuala. Leanfaimid orainn ag canadh amach os ard, ar sise, agus tiocfaidh siad orainn. Is mar sin a tharla, cé gur thóg sé an-chuid laethanta orthu teacht le chéile arís. Le linn na mblianta a chaith siad ar Shruth na Maoile, ba mhinic go raibh orthu teacht i gcabhair ar a chéile chun éalú ó na tonnta ollmhóra agus ó na carraigeacha géara. Ní raibh oiread is lá amháin suaimhnis acu ann agus bhí gonta agus créachta ar an gceathrar acu ag deireadh na tréimhse sin. Is cinnte nach raibh aon duine acu chomh grástúil ná chomh lúfar agus a bhí siad sna seanlaethanta fadó. Ag deireadh thiar bhí áthas an domhain orthu eitilt siar ó dheas go hInis Gluaire. Is iomaí duine a chuala guthanna binne na n-ealaí agus iad ag eitilt os a gcionn in airde. Dúirt siad nár chuala riamh roimhe sin ná ina dhiaidh ceol chomh mealltach draíochtach.